Siko n b'i fo k'i barikada ka Mali ka fami bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada Siko ba jara ka dɛmɛ u sera u seyɔrɔ la a yera kɛnɛ kan alihamudulilayi arabilalamina Siko ni basa jana jeni ni basa dana jenini ma mɔna mɛ Siko ko o y'a dama video mɛ Siko n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna m'a dɔn ni mɔgɔ delila k'a f'i ye wa n m'a dɔn ni mɔgɔ bɛna a f'i ɲɛna siko adamaden i dɔnna ni turuni min ye n'i y'a di i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye siko i bɛ video daminɛ tuma min na k'i nun siri ka video kɛ ni mouchoir rougenin ye e de fɔlɔfɔlɔ y'a kɛ siko i bɛ na video la tuma min na i nana ni mun ye o de ye dɛmɛ ye ka musokɔrɔbaw ta ɲaman sununkun sanfɛ k'a fɔ ko k'u dɛmɛ siko e de fɔlɔ y'a daminɛ sos maliyɛn den video kɛla sos k'a fɔ an ka karisa dɛmɛ siko e de fɔlɔ nana n'a ye ka garibu musokɔrɔbaw ta ka na e de nana n'a ye ka fantan musokɔrɔbaw ta ka na e de nana n'a ye ka mɔgɔw ta ɲamankun sanfɛ e de nana n'a ye manani tɔmɔnaw e de nana n'u ye u dɛmɛni ye donc i dɔnna n'o de siko n'i seginna ka na o kɛ tuguni a tɛ bali ne balaba la a tɛ ne balaba kamanagan parce que ne b'i dɔn i m'o faamuya i ko i bɛ na video la tuma min na n ko siko n ko dɔgɔ i bɛ se kuma la kojugu i y'o faamuya wa n ko i ka video kɛ kɛcogo min na o dabila i ka na i k'i sigi k'i ka video kɛ i y'o o dabila i nana i nana i ka sos kɛ mali bɛɛ y'i dɔn denmisɛnninya o bɛ na bɛɛ la a wagati bɛ na bɛɛ la sinɔn siko mali videokɛla ne bala ko ten bɛɛ ka kan ka jɛ ka denmisɛnnin nin fo videokɛla e don dɛ ne m'a fɔ mɔgɔ ma video kɛ n'i ye n m'a fɔ mɔgɔ ma kuma n'i ye siko wa ne m'a fɔ mɔgɔ ma mɔgɔw dɛmɛ ka tɛmɛ i kan ne bala m'o si fɔ mɛ siko n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i kɛra sababu ye videokɛlaw ka ɲɔgɔn ba lebu videokɛlaw ka ɲɔgɔn ba ta ka na fesibugu kan videokɛlaw ka ɲɔgɔn fa ta ka na fesibugu kan videokɛlaw ka kamanagan bɔ videokɛlaw kan u somɔgɔ ko la e de y'a kɛ paseke ba foto yira a danna e ta ma fa foto yira a danna e ta ma ni yiriba n'i b'a tigɛ i b'a fɔlɔ si la n'i ye si tigɛ yiri bɛɛ b'a dɔn k'ale bɛ bin donc i ye bɛɛ sauver o la o i y'a faamuya siko siko ni waraba si banna ni sogo si banna ni sogo mu si banna o bɛ waraba kuncɛma bin ɲimi sinɔn waraba kunkolola bin ni sogo mu si ma ban i t'o dun dɛ mɛ ni sogo si banna a bɛ waraba kuncɛma bin ɲini bin ɲimi siko donc alhamdulila arabilalamina furu kɛra ka bɛn ko dɔ ma n'o ye ba jara ka dɛmɛ ko a dɛmɛ sera a seyɔrɔ la wa siko ne bala de ko ten tɔn kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ wa bɛɛ bɛ jɛ kɛlɛ dɔ la y'o faamuya kuma tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ tiga fara caya mali ka fami i b'a la an bɛɛ b'a la i y'a faamu n'u ko ko min an bɛɛ ko n'u ko ko n'u ko ko fara an ko fara n'u ko bɔgɔ an ko bɔgɔ n'u ko ji an bɛɛ ko ji o de ye hɔrɔnya ye i y'o faamu mɛ i ka kɛlɛ kɔrɔ in i b'o ta i y'a faamuya wa n'o ye sos kɛlɛ in ye i y'o faamuya mali ka fami kɛlɛ o b'an bɛɛ bolo mɛ siwa siwa i y'a faamu i ka fantan ta kelen kelen sɛgɛnbatɔw ta kelen kelen dɛsɛbagatɔw kelen kelen siko n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ta i yɛrɛ tɔgɔla ka tɛmɛ a kɛlɛ kan bilahi a tɛ k'i ka kɛlɛ ye mɛ n'i ye nin kɛlɛ in ta i dɔnna ne nin de n'i ye nin kɛlɛ in ta ala bɛ barika don i la siko ba jara ye duwawu dɔ kɛ bi o y'a sɔrɔ faranko arabu ma na anw fɛ yen silamɛ fɔlɔ minnu tun bɛ anw fɛ yen karamɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛ anw fɛ yen gerebu fɔlɔ minnu tun bɛ anw fɛ yen siko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ manden histoire dɔn n'i ye ba jara ka duwawu mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ja ja karamɔgɔw ka duwawu kun ye nin de ye ja ja ja alimamiw ka duwawu kun ye nin ye falakow ka duwawu kun ye nin ye ja ja nin de ye silamɛya duwawu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ja nin de ye gerebudenya ye siko n bɛna kuma dɔ f'i ye bi siko ba jara ye duwawu kɛ a duwawukɛtɔ ye cɛ damadɔ tɔgɔ fɔ siko ne b'a cɛ damadɔ bɛɛ ka histoire dɔn k'a ban wa a bɛɛ tun ye mali karamɔgɔbaw ye wa fo ka taa mali wuli a bɛɛ baara kɛ nɔ bɛ yen fo ka t'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli don min na a si tɔgɔ tɛ tunu mɛ a karamɔgɔ in si ma na bamakɔ a karamɔgɔ in si ma na bamakɔ a karamɔgɔ in si tɛ min bɛ politiki kɛ a karamɔgɔ si tɛ min delila ka don asanbile la a karamɔgɔ si tɛ min delila ka minisiri dɔ voir a karamɔgɔ si tɛ min delila ka wuli hali u bɛ dugu min na k'u ka dugutigi gɛn hali bilakoro kuntigi u m'a fɔ ko k'o bɔ a pilasi la a ye karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ wa n bɛna siko a ye karamɔgɔkɛ dɔ tɔgɔ f'i ɲɛna sɛki sala ba ba jara ninnu kun ye sɛki sala ka gerebu de ye sɛki sala cɛ caman bɛ sɛki sala tɔgɔ fɔ o t'a dɔn dɛ siko ale sɛki sala n'a ka gerebu siko ale tun ka gerebuw bɛ mun kɛ ka wari sɔrɔ ale tun ka gerebuw bɛ mun kɛ ka dugu ɲɛnajɛ ale ka gerebuw tun bɛ mun kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ ale ka gerebuw tun bɛ mun kɛ i y'a faamuya wa mɔgɔw k'u wele ka na ka tila k'u sara i y'a fɔ u ka taa wari di karamɔgɔ ma tellement k'u bɛ siran u kana don mɔgɔw gasi la sɛki sala ale ka gerebuw tun bɛ so de so soboli ale tun b'a ka gerebuw dege soboli la de sɛki sala ka gerebuw siko olu de tun bɛ so ka so bila vitɛsi la u bɛ wuli k'u jɔ i y'a faamuya wa u bɛ karafe bila u b'u jɔ u sen kelen dɔrɔn sen ka kirikɛ la ka ka k'u sen kan k'u jɔ kirikɛ camancɛ la k'u tɛgɛ fila wuli ale ka gerebuw olu de tun b'u to soboli la i y'a faamuya ka kirikɛ bila k'u munumunu ka tila ka na so kan ale ka gerebuw de b'u to soboli la k'u pan k'u bari so kan na ka bɔ i y'a faamuya wa so dakala ka n'a kan cɛ ka tila ka u sɔlɔ ka na

gɛrɛbuw yɛrɛ bɛɛ nana kɛ waritigi ye y'a faamu wa sɛki sala sababu la donc ale ye baara de yira gɛrɛbuw la a ye fɛn dɔ yira gɛrɛbuw la mun ye jamana tabiya ye n'o ye soboli ye a ye fɛn dɔ yira gɛrɛbuw la y'a fɔ mɔgɔw ka t'u jɔ y'a fɔ ka karamɔgɔ lajɛ ka wari don a la ka sɔrɔ kuranɛ kalan tɛ ka wari don a la ka sɔrɔ kitabu kalan tɛ ka wari don a la ka sɔrɔ waajuli tɛ ka wari don a la ka sɔrɔ fura feere tɛ ka wari don a la ka sɔrɔ tɔn ma sigi ko bɛɛ ka nin di tɔn ma mɔgɔw ka na ka wari bɔ i y'a fɔ karamɔgɔkɛ ka gerebuw ka ko dɔ kɛ komi ni mɔgɔw yɛrɛ b'a kanu i y'a faamuya ka ka mɔbili ta ka bɔ dugu dɔ la ka na dugu dɔ la ka n'u lajɛ ka tila ka wari d'u ma sɛki sala ne y'a jateminɛ cɛkɔrɔba in na ba jara n'a bɛ duwawu o duwawu kɛ a bɛ sɛki sala fɔ wa a duwawu kɛtɔ bɛ kule cogo min an ka manden gerebuw tun bɛ kule ten de a duwawu kɛtɔ bɛ duwawu kɛ cogo min na an ka manden duwawu tun bɛ kɛ ten de e m'a tɛ dɔwɛrɛ fɔ ala ka barika don aw la wa parce que ala ka barika don i la o ye barika dan ye parce que ka duwawu kɛ mɔgɔ ye y'a fɔ ala ka barika don i la o ye ala yɛrɛ ka barika ye mais ka duwawu kɛ mɔgɔ ye k'i ba ka barika don i la o duwawu tɛ tiɲɛ ye i fa ka barika don i la o duwawu tɛ tiɲɛ ye parce que mun bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ba ka barika don i la ale t'i n'i ba cɛ dɔn mun bɛ k'a fɔ ala ka barika don i ba ka barika don i la o tigi yɛrɛ tɛ ko dɔn parce que ba barika fa barika i y'o faamuya wa o bɛ san de n'i ma mun k'i ba i t'o sɔrɔ i ba i ba ka barika parce que barika ani duwawu baraji jurumu nin si ni si tɛ kelen ye jurumu o ye ala bɛ mun sɛbɛn i kan i y'o faamuya wa baraji o ye n'i ye ɲumanya kɛ ala bɛ mun sɛbɛn i kan donc jurumu ani baraji olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye alako ye anw fɛ yen baraji ye jumɛn ye jurumu ye jumɛn ye anw fɛ yen bamanankan na ni ne balaba tɛ mɔgɔ de bɛ se ka jurumu f'i ye bamanankan na mɔgɔ de bɛ jurumu dɔn bamanankan na n ko ne bala de bɛ jurumu dɔn jɔnni bɛ baraji dɔn bamanankan na n ko ne bala de bɛ baraji dɔn baraji anw fɛ yen o de ye barika ye anw kun lahara ta non barika o de ye baraji ye anw fɛ jurumu o de bɛ wele ko hakɛ ɲama jurumu de ye ɲama ye y'a faamu hakɛ b'i kan o ye arabu nalen anw fɛ yen a bɛ fɔ de ko ɲama b'a la i bɛ ko o ko kɛ n'i bɛ jurumu sɔrɔ n'i y'o kɛ anw fɛ yen ɲama b'a la ka baga denmisɛnnin ma k'a bugɔ ɲama b'a la k'i ban ka hinɛ ɲama b'a la ka se walimuso ma ɲama b'a la ka jɛnɛya kɛ ɲama b'a la ka nkalon tigɛ ɲama b'a la i b'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni jurumu bɛ sɛbɛn i kan anw fɛ yen o kun ye ɲama de ye jurumu olu ye lahara ɲama i b'o ye diɲɛ kɔnɔ yan de o de kama pour que aw k'a dɔn ko silamɛya o tɛ arabu arabu c'est-à-dire arabu sanangolen ninnu silamɛya sanangolen minnu ye dulɔkiba don u nan'u fili ko la u tɛ ko min dɔn y'a fa u nana kɛ i ko anw kun tɛ ko dɔn i ko anw kun tɛ ala dɔn i ko anw kun tɛ kira dɔn k'a sɔrɔ n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a kɔrɔ ta k'a lajɛ ka kuranɛ ta k'a lajɛ k'a kɔrɔ ta k'a lajɛ ka hadisa ta k'a lajɛ k'a kɔrɔ ta k'a lajɛ n'i sera ka fɛn kelen sɔrɔ a la ko bamanankan arabukan na ne bala b'a f'i ye bamanankan na n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn fɔ ne b'a f'i ye bamanankan na donc jurumu diinɛ u bɛ siran o de ɲɛ anw fɛ ɲama anw ka mɔgɔw bɛ siran ɲama de ɲɛ donc n k'o de kama u nana ka na anw ja gɛlɛya kojugu la mun y'anw ja gɛlɛya kojugu la n ko karamɔgɔw de don mun y'anw ja gɛlɛya kojugu la mun ye mandenka ja gɛlɛya kojugu la n ko mun ye mandenka ja ja gɛlɛya kojugu la n ko lahara de fɔr'a ye ɛ n'i sera karisa muso ma lahara ɛ bon n'i sera karisa muso ma lahara ala b'i don jahanama na o ka jan yɔrɔ mais n'i sera karisa muso ma dɔ bɛ s'i muso ma jumɛn don ka di denmisɛnnin tulo la denmisɛnnin bɛ siran jumɛn ɲɛ denmisɛnnin t'a fɛ jumɛn ka kɛ denmisɛnnin b'i yɛrɛ kɔlɔsi jumɛn na n'i sera karisa muso ma lahara i bɛ taa jahanama kɔnɔ y a pas de problème o tɛ ni mɔgɔ min sara n'i y'a mɛn lahara n k'a tigi sara de mɔgɔ yɛrɛ ma taa dugu min na mɔgɔ b'o ko ɲɛdɔn wa i y'o faamuya donc mais n'i sera karisa muso ma dɔ bɛ s'i muso ma bilahi o de kun bɛ mandenka bɛɛ kunna waati wuli dɛ hali waritigi minnu bɛ ka walimuso jaba fara dɔ bɛ k'u muso jaba fara i seko t'a la bilahi talahi i dara i muso la cogo cogo n'a sɔrɔ e kɔni tɛgɛ tɛgɛ tɛgɛ e ma se dɔ ta ma i da i ka lafiya e sera dɔ ta ma tɛgɛ tɛgɛ dɔ bɛ s'i ta ma i seko t'o la diɲɛ kɔnɔ bilahi e waritigi min tulo bɛ n kan na i b'a la bilahi i b'i muso lajɛ i tɛ se ka kuma koyi parce que n'a digir'i la i b'a sɔrɔ i sera dɔ de ta ma koyi n'i k'i b'i muso ɲininka n'e ma se dɔ ta ma ale ɲininkali kun donc nin kuma in ye mun ye i bɛ nin mun tɔgɔ la i bɛ nin lamɛn i b'a kɛ i ko e t'a la n'i y'i yɛrɛ k'a la i ni madamu bɛ taa ɲɛnabɔ ne da t'o la wa ne nɔ tɛ dɛ parce que tiɲɛ ye kelen de donc siko anw fɛ yen a bɛ ka sɛki sala mun tɔgɔ fɔ siko ne ye sɛki sala ka baarakɛ nɔ ye ne ye sɛki sala ka duwawu nɔ ye ba jara a ko ko ala ka barika don i la ko sɛki sala bonya n'a barika kosɔn sɛki sala n bɛna sɛki sala ka baara kunkurunin dɔ f'i ɲɛna n bɛna a ka duwawu kunkurunin dɔ f'i ɲɛna sɛki sala tɛmɛtɔ i y'a faamuya wa ka na ɲɔrɔ sɛki sala nana bamakɔ a ye sira a taara bisimila minɛ bangɔni na bangoni quartier jumɛn na filabugu cɛkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan ka s'a ma cɛkɔrɔba jumɛnw a bɛ na kuma min na i y'o faamuya wa a bɛ na kuma min na jalo tun bɛ yen o ye dugutigi ye jalo tun bɛ yen i y'o faamuya ba kɛlɛtigi o ye o fana tun bɛ yen sunkalo kɔnɛ n'i tɛ sunkalo kɔnɛ dɔn ayidara filɛ kuru mun kɔnɔ kuru kara bɛɛ mun y'a feere a ma o de ye sunkalo kɔnɛ sunkalo kɔnɛ tun bɛ yen ba kɛlɛtigi ba kɛlɛtigi tun bɛ yen tebilakaja tun bɛ yen kulubali tun bɛ yen tangara tun bɛ yen sogoba tun bɛ yen ani donsokuntigi ebu eh, y'a faamuya wa o tun bɛ yen y'a faamuya wa o tun bɛ yen han ah, ani bekɛni fa salenbugu dugutigi o fa o tun bɛ yen maru tarawele o fa mun filɛ nin alimamiya la o mɔkɛ o tun bɛ yen gawula buguni o dugutigi tun bɛ yen bangoni plateau o tɔgɔ plateau ye kɔsanna ye bangoni plateau de bɛ wele ko gawula ko gawula buguni gawula buguni dugutigi fana tun bɛ yen i y'o faamuya wa ani e, e, ɲare ani ɲare wa u bɛɛ tun ka kɔrɔ ni ɲare de i y'a faamuya wa zi ninnu fa kolotugula ɲare olu tun bɛ yen tu vois u farala ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ modibo keyita de fɔlɔ ko ko bangɔnikaw ka wuli k'u ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ko c'est prévu a ka kɛ wɛrɛ dɔrɔn de bagan mara yɔrɔ sɛki sala tɛmɛtɔ nana a ye bisimila minɛ u fɛ yen dugu jɛ su kora cɛkɔrɔbaw y'u fara ɲɔgɔn kan ka s'a ma sɛki sala ko ko mun bɛ ko kamanagan ko dɔ b'an na ko faama jamakuntigi ko masakɛ ko k'an ka wuli ka bɔ yan nɔ ko yan bɛna kɛ wɛrɛ ye i y'a faamuya wa cijo ko bɛ cogo di ko yan bɛna kɛ wɛrɛ ye est-ce i y'a faamuya wa k'an ka wuli ka bɔ yan nɔ k'o de hami b'an na sɛki sala donna so kɔnɔ ka bɔ a ko ko yan tɛ kɛ wɛrɛ ye a ko a ye saga minɛ ka na dugutigi yɛrɛ ka so ye jalo n'i ko fila ka saga kɛ saraka ye est-ce i ye saraka fɔ fila ye wa a ye saga di a ye saga faga i y'a faamu a ko a ye dingɛ sen a ye saga kunkolo don a dingɛ saga kunkolo donna yɔrɔ min na o de bɛ wele ko bangɔni sugunin fɔlɔfɔlɔ dugutigi ka da a kɛlen don parikini ye ka ɲɛsin madarasa sonin ma i y'o faamuya wa amara janɛ o ka amara janɛ ka sijo fɔlɔnin kɛrɛfɛ kɛnɛnin min bɛ yen ka si zafo ka entraînement kɛyɔrɔ in ma ye i y'o faamuya a ko ko ka saga kunkolo don yen bura arali ninnu bɛ te min yɔrɔnin min na e cɛ cɛnin bɛ bangɔni dɔn a ka di sa dugutigi ka da la i y'o faamuya donc u ye saga kunkolo don yen sɛki sala ko a ko aw tɛ wuli dɔ bɛ yɔrɔ dɔ bɛna fara aw ka quartier kan siraba caman bɛna bɔ aw ka quartier la quartier kelen bɛ fara aw ka quartier kan quartier mun bɛ fara aw ka quartier kan karamɔgɔkɛ dɔ bɛ na karamɔgɔkɛ in bɛ n'i sigi nin yɔrɔ la a bɛ waajuli kɛ jama bɛ na karamɔgɔkɛ in nɔfɛ karamɔgɔkɛ in bɛ taa sigi aw ka yɔrɔ ni kɛɲɛka cɛ aw tɛ wuli Cheikh Salah y'o fɔ ka taa a taalen kɔfɛ karamɔgɔ caman nana bangɔni na mais jɔn nana i sigi a yɔrɔ la ka waajuli kɛ yanni wa yanni karamɔgɔkɛ in yɛrɛ ka na fɔlɔ musa tarawele fana nana k'u ka wuli ko bangɔnikaw ka wuli ko bangɔni bɛ kɛ wɛrɛ ye musa tarawele ka fanga mɔgɔw bɛ balo la o y'a faamu o ma bɔ ko ka bangɔni lotize projet dɔ nana ka na bangɔni lotize a bɛ fɔ o projet de ma ko arazali o arazali o mɔgɔw olu ka bazi tun bɛ yɔrɔ min na n'u ka giriw tun bɛ jɔ yen nɔ o i y'a faamuya wa o yɔrɔ in tun koorilen don ni nɛgɛ jurunin ye donc sisan nɔ o yɔrɔ in dɛ minnu ka so bɛɛ cira yɔrɔ in ka bon yɔrɔ dira olu de ma bangɔni arazali i y'a faamuya wa bangɔni arazali yɛrɛ kiri cogo filɛ donc sɛki sala ko quartier dɔ bɛ fara quartier kan arazali farala a kan siraba caman bɛ na bɔ o arazali olu de tun ye projet min ye bangɔni lotize k'a siraw bonya a ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛna sigi nin yɔrɔ la ka wajuli kɛ jama bɛ n'a nɔfɛ ayidara de taara sigi o yɔrɔnin na ka wajuli kɛ bangɔni dugutigi ka da la ne bala ko o ta sɔsɔbaga tɛ diɲɛ na ayidara de sigira a ko ko karamɔgɔkɛ bɛ sigi a ni kɛɲɛka cɛ ayidara de taara sigi janginɛbugu la i y'a fɔ a bɔ janginɛbugu bɛ bangɔni ni kɛɲɛka de cɛ donc sɛki sala ma nkalon tigɛ a ka ko anw y'o ye nka an ma sɛki sala yɛrɛ ye dɛ mais anw ni minnu ye baro kɛ olu tɛ nkalon tigɛ donc ba jara y'i bolo wuli a ye dugawu kɛ alihamudulilayi rabil alamina siko e ala ka dugawu minɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛrɛmɛ bɔ k'a di ba jara ma nin ko in na a maa kunbabaw a maa cininw a dɔgɔmanninw a musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba denmisɛnnin ni npogotiginin yarabi ala ka barika don a bɛɛ ka nafolo la ala ka barika don a bɛɛ ka nafolo la n y'a dɔn lalakaw y'a kɛ yɔrɔ lalakaw mɔgɔ tɛ kuma olu ta la parce que o video b'a danma quoi ne bala de ko ten tɔn dɛ cɛkɔrɔba kelen cɛkɔrɔba kelen ka den sɔrɔ cɛkɔrɔba kelen ka den sɔrɔ a den bɛɛ ni min ma kɛ milliardaire ye o mɔden ka kɛ milliardaire ye ala y'a kɛ lalaka kelen dɔrɔn de ye mais n bɛna n'a histoire ye ne de ye bala ye gayilaw fa

i y'o faamuya i bɛ sinilaw ka fami ta k'a lajɛ i bɛ jasalaw ka fami ta k'a lajɛ y'a fɔ i bɛ i bɛ i bɛ ninnu bɛɛ faw ta k'a lajɛ nin bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba kelen na o kuma mun kɛra o kuma cɛkɔrɔba ye baara jumɛn k'a la i ko tɔw m'a kɛ donc o la i b'a dɔn ko mɔgɔw tɛ kelen ye mɛ n bɛna n'o fana video ye ne de ye bala ye siko la ilaha illallah siko adamaden bɛɛ ɲumankɛtɔ bɛ juguman kɛ bɛɛ jugumankɛtɔ bɛ ɲuman kɛ siko n b'o f'i ɲɛna dɛ siko donc i ye nin min kɛ nin ye ala de b'i sara wa ka tila k'a bɛn i ka furu ma o ye kunnaja ye k'a bɛn i ka musota ma o ye kunnaja ye siko i ɲɔgɔnna caman furula dɛ mɛ e ma e ka mariage ma dogo mɔgɔ la o bɛɛ ye kunnaja dɔ ye n dɔgɔ cɛ ni fɔ kun b'i ban sisan b'a sɔrɔ i banna sa dɔgɔcɛ kɔrɔfɔ kɔfɛ n'o tun b'i ta bɔ i la sisan b'a sɔrɔ i ta bɔr'i la sa cɛ y'a faamu n'i yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ kuma de lamɛn mɔgɔw kan sisan b'a sɔrɔ i ta bɔr'i la sa dɔgɔ i y'i se kɛ kuwa paseke mɔgɔ kan ka baara mun kɛ fo ka taa se i ka cɛkɔrɔbaya ma n'i y'a kɛ k'a ban denmisɛnninya la i bɛ sabali cɛ i kɔrɔw olu i kɔrɔ n'i tɔntɔnw i y'a faamuya wa olu si bɛ yɔrɔ min na i y'a faamuya e tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na olu i y'a fɔ i tɔntɔnw de kun ta kan ka kɛ i ka baarakɛta i tɔntɔnw de kun kan k'o kɛ mɛ i y'i to denmisɛnninya la k'o bɛɛ kɛ dɔgɔ i majigin siko kana mɔgɔ si ka patapata kan ni kana kana kan lamɛn i y'o faamuya wa i ka dɛmɛ in sos in a ta an bɛɛ b'a la an tɛ bɔ a la a k'i ka baara ye kan'a dabila i dɔnna n'a ye ka kɔrɔ ni minnu m'i dɔn n'a ye ka kɔrɔ olu de ye video kurakɛlaw ye ni minnu m'i dɔn n'a ye ka kɔrɔ olu de ye mɔgɔ kuraw ye ni minnu m'i dɔn n'a ye ka kɔrɔ siko o tuma na n ko an b'a e bɛ n'a la tuma min na i y'a faamuya wa siko mɛ e m'a ye n ko dirɛti de ye videokɛlaw ɲɛ don ɲɔgɔn na sinɔn dirɛti yɛrɛ dirɛti nana kuma jumɛn dirɛti nana kuma jumɛn siko donc alihamudulilayi arabil alamina i ye kuma dɔ fɔ ɲɛna bi i ko ni ba jara ta banna an bɛ na jɔn ta daminɛ namakɔrɔ fɔnba siko ba jara ta teliyara cogo min ala ka namakɔrɔ fɔnba ta teliya n'o ye siko ɲumankɛlaw nana ba jara ta la cogo min na ala k'o ɲumankɛlaw ala k'u caman lana i y'o faamuya wa namakɔrɔ fɔnba ta la namakɔrɔ fɔnba ala ka na ni mɔgɔw ye minnu bɛ namakɔrɔ fɔnba ta kɛ siko i tɛ kalabanci ye dɛ wa i tɛ nafigi i tɛ ŋunafigi ye mun y'i wele bi ka wari d'i ma a ye ne wele a ko ko n ka foli kɛ a ye n wele ko wari dira n ko siko y'a fɔ a ko a fɔra n ye ka ban n ko a fɔra n ye a ko alihamudulila a banna i y'a faamu ba jara ta alihamudulila ni ba jara ye dɔ sɔrɔ n'a tɔ bɛ yen an ka namakɔrɔ fɔnba ta daminɛ n'o ye ne b'i kɔ a la dɛ n b'i kɔ a la an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a daminɛ wa an bɛ fara wa siko an bɛ fara ɲɔgɔn fɛ siko e m'o jateminɛ e m'a ye ne ma a f'i ɲɛna n'i y'a mɛn mɔgɔw y'aw bila ɲɔgɔn na n k'aw yɛrɛ de kun tɛ ɲɔgɔn fɛ sinon ɛ video kɛ caman y'an sɔrɔ a la dɛ siko e ye ne sɔrɔ a la caman yɛrɛ ye sɔrɔ a la mɛ bɛɛ taara k'an to yen sinon u ye caman fɔ e u ye caman fɔ ne ni i y'a faamu ni ne tun y'u lamɛn ka sɔrɔ ne b'e ka nimoro dɔn sisan ma sɔrɔ an kɛlɛla caman fɔra e ye o ni e tun y'o bɛɛ lamɛn ka sɔrɔ e bɛ ne ka nimoro dɔn e ma ne ɲininka sisan ma sɔrɔ an kɛlɛla e ma u can na ka taa wa i ma u y'a da tulu la k'a da lɛ la i m'u taalen ye parce que n'i y'a mɛn u y'aw bila ɲɔgɔn na aw yɛrɛ kun tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw aw tɛ se ka diya k'aw yɛrɛ tɛ kɛlɛ o mɛ aw ka kɛlɛ ni tɔw ta tɛ ɲɔgɔn ye sira la siko siko marakaya ye koba ye dɛ layilayilala ne bala de ko ten tɔ mali kɔnɔ siko ne bala de ko ni maraka ye mun kɛ o banna ne bala ko ten tɔ o siya tɛ mali kuru kara bɛɛ siya ma bɔ maraka la ni siya mun ko i ta ye galon i b'a sɛbɛn ne b'i i ta nacogo fɔ i bɔra marakaw la cogo min na siko ne bala ko ten tɔ manden tɛ i y'a faamuya wa manden yɛrɛ jamana bɛɛ manden jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a fɔ manden yɛrɛ ka kɔrɔ ni jamana kelen dɔrɔn de jamana tɔ bɛɛ ka kɔrɔ ni manden manden ka kɔrɔ ni région kelen dɔrɔn de manden donc mandenkaya yɛrɛ tɛ an ka na wagadugu marakaw don kɔrɔ foyi tɛ wagadugu la wagew ka dugu kɔ a tɔ bɛɛ bulɔku siko a tɔ bɛɛ bulɔku wagew ka dugu wagadugu wagew ye jɔn ye an ka bɔ o la an ka na i y'a faamu an ka b'o la an ka na empire de gana la gana ye jumɛn ye mali moritani senegal n k'o de tun bɛ wele ko gana ne bɛ taa ne bɛ ka gana fɔ dɔ b'a fɔ ko abedi pelew ka dugu abedi pelew ka dugu tɛ george weyaw ka dugu de don e tɛ patapatakan dabila ka bɔ an kunna wa i y'a faamu wa an gana n ko marakakan dɔrɔn de don nin bɛɛ ye marakakaw faralen ni ɲɔgɔn kan siko nin bɛɛ ye marakakaw de faralen ɲɔgɔn kan siko dɔn ni maraka ye mun kɛ a kɛbaga de y'a kɛ ni maraka ye ɲumanya kɛ o bɛ bali mɔgɔ la siko e m'a ye n'i ye marakaden ye marakaden tɛ faransi a fa tɛ faransi a ba tɛ faransi a tɔntɔn tɛ faransi a bɛnkɛ tɛ faransi halaladen tɛ ne bala bɛ segin a kan n'i ye marakaden ye a fa tɛ faransi a fanincinin tɛ faransi a ba tɛ faransi a banincinin tɛ faransi a bɛnkɛ tɛ faransi o marakaden o ɲɔgɔn ɲamaden ma wolo marakala dɛ o ɲɔgɔn ɲamaden ma wolo maraka kunda n'i ye jɔgɔramɛ ye

i y'o faamuya wa u y'i su u ye diɲɛ kuma bɛɛ f'e ma e m'a ye u tilala k'u sigi ka n'i lamɛn wa u ye diɲɛ plan bɛɛ tracer i kama e m'a ye u tilala ka n'i lamɛn wa u ye diɲɛ u ye diɲɛ janfa bɛɛ tigɛ i kama n'i t'u sigilen ye k'e lamɛn wa siko an b'a daminɛ wagati min na e ko ko ko kɔrɔ k'i ka video ko kɔrɔ i ka video ka di ne dɛ n ko ye n ko dɔgɔ n ko bulɔku tɛ yen i y'a faamuya wa i ko kɔrɔ ni n ye n ka video kɛ ni erreur b'a la i b'a fɔ n ɲɛna n ko dɔgɔ n ko an ka taa fɛ erreur foyi t'i taw la fɔlɔ i delila ka ne k'i wele k'a fɔ ko erreur bɛ na parce que ne y'i ye ka mɔgɔ o mɔgɔ neni i bɛ taa sɔrɔ o tigi de y'a daminɛ mais komi i y'o faamuya wa komi c'est-à-dire yiri mun falentɔ don o tɛ mankan bɔ yiri mun bintɔ don o de bɛ mankan bɔ o kama ne tɛ kuma o siko e m'a ye parce que siko kɛlɛ cɛfarin b'i ma guwa kɛlɛ tɔgɔtigi ye dɛ cɛ dɔgɔ cɛ i ka farin koyi bulɔku t'i la dɛ i ta e tɛmɛ n'i ka dɛmɛ ye siko e ye kuma minnu fɔ mɔgɔw ma fesibugu kan siko e da fariyara mɔgɔw ma siko fesibugu kan cogo min e ka tila ka dɛmɛ ɲini mɔgɔw k'u ka wari di ke e k'o dɛmɛ kɛ siko i t'a dɔn o ye barika siko i t'a dɔn k'o ye dannaya ye wa siko i t'a dɔn o la i bɛ ka mun fɔ mɔgɔw b'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn sinɔn e bɛ cogo min na mɔgɔ si tɛ mun sɔn ka dɔrɔmɛ di o tigi ma k'o ka taa mɔgɔ dɔ dɛmɛ mais pourquoi u b'a d'i ma parce que non seulement k'i bɛ ka mun fɔ jama b'a dɔn k'o de ye tiɲɛ sinɔn u b'a di mun na dangadenya don parce que u b'a dɔn de n'a dira fana a bɛ s'a se yɔrɔ sinɔn u b'a di mun na u t'a di o mɔgɔ joli joli don n'i ta la e de fɔlɔ ye mɔgɔw dɛmɛni kɛ facebook kan mɔgɔ joli joli y'a daminɛ a labanna mɔgɔ joli joli y'a daminɛ a ma taa laban kɛlɛ la wa mɔgɔ joli joli ye association créer yan nɔ a kɛra cogo di mɔgɔ joli joli mɔgɔw ka wari minɛ n'a ma s'a se yɔrɔ la han mɔgɔ joli joli ha de pa association lamaw faransi fara ameriki fara i y'a fara farafinna duguw kan videomani joli joli taara hali anw yɛrɛ kɔfɛ ka taa wari minɛ n'an tɔgɔ ye videomani joli joli a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ cdr kɔnɔ halisa ne ɲɛ b'o la i y'a faamuya wa o bi k'a fɔ ko arasi ka cɛ i y'a faamuya a bɛ cote d'ivoire mali segu a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya wa ale ne ɲɛ b'a la disi gosi la mɔgɔ i y'a faamu a bɛ taa wari minɛ mɔgɔw la ni vidiyokɛlaw tɔgɔ ye a bɛ taa a bɛ mɔgɔw wele kɔ ka k'a yɛrɛ kɛ hinɛtɔbagatɔni ye ale nana ka bɔ cote d'ivoire ras ka kɛlɛ de kama cdr kɛlɛ de kama dɛ a don ta a bɛɛ bulɔku i y'a faamu a bɛɛ bulɔku mɔgɔ caman ne wele k'u b'a di n ko non non n ko nin y'a ka baara a bɛ san saba bɔ mɛ n bɛ na n'a ye ne tɛ kɔrɔtɔ mɛ e ni mɔgɔw ye dɛmɛ d'i ma a bɛ s'a se yɔrɔ parce que pourquoi parce que i ye kumakɛla de ye i ka image de bɛ en jeu donc mɔgɔ o mɔgɔ ye miliyɔn di deux semaines kɔnɔ wa n m'a dɔn une semaine kɔnɔ bɛɛ ka miliyɔn sera a se yɔrɔ ba jara ta ba jara kɔntana k'a fa fo k'a fan fara mɛ ne y'o de fɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun ye roi 12 12 atake n k'a tɛ tiɲɛ fɔ ne balaba don mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun bɔra a kama ne balaba don mɛ bi bi in na bɔbaga cayara mɔgɔw ma tiɲɛ di ne ma salon ni ɲinan cɛ ya salon ne b'a kɛ kuma min na n k'u ko k'a ɲɛngoya de bɛ ne la ne b'a kɛ kuma min na n k'u ko de ko nɔ ko ne tɛ mɔgɔ fɛ n k'u ko de ko ne ta ye tɔgɔ ɲini n k'u ko de ko ne mago bɛ wari la n k'u ko de ko ne sarala ka bila a la mɛ bi bi n'a tiɲɛ ma bɔ nin yan ne bɛ sarala ka bila a la mun na ne tɛ sara ka bila a la fo ka diɲɛ wuli paseke a ba ye ko dɔ kɛ ne ye i y'a faamuya wa a ba marakala a ba ye ko dɔ kɛ ne bala ye ne bala ko ten mali kuru kara bɛɛ o musokɔrɔba tɛ mun bɛ jabi kɔrɔ dɔn k'a ba bɔ o musokɔrɔba tɛ yen k'a tun bɛ ninakili k'i bɛ se ko jabi k'i bɛ jabi da ɲɛ dɔn ka tɛmɛ roi 12 12 ba kan o musokɔrɔba tɛ k'i bɛ jabi kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ a kan o musokɔrɔba tɛ ko man k'an ka labɛn farafin labɛn na k'a b'i minɛ ka tɛmɛ a kan o musokɔrɔba tɛ diɲɛ kɔnɔ y'a fɔ a tun bɛ jabi kɔrɔ fin na fo kɔrɔ bi wolonwula ani kɔrɔ wolonwula jabi bɛ mun ɲɛ donc a y'o kɛ ne a bɛɛ bɛ ne kun na yan mɛ n tɛ kuma mɛ ne ye mun fɔ o fana ye tiɲɛ de n k'a k'u ka yɔrɔ pɔnni dilan ɛ marakalakaw tulo t'an kan na de pɔn bɛ yen n'a ka premier cycle dilan marakalakaw tulo b'an kan na o premier cycle in bɛ yen donc olu tɛ tiɲɛ de ya n'i ye ɲumankɛlaba o ɲumankɛlaba ye i b'a yɛrɛ kɛrɛ i b'a yɛrɛ ka quartier jateminɛ fɔlɔ n'i ye ɲumankɛlaba ye ɲumankɛlaba ye i b'a yɛrɛ ka quartier jateminɛ k'u ka quartier pɔn jateminɛ k'a dɔgɔtɔrɔso jateminɛ k'a misiri jateminɛ y'a fɔ k'a ekɔliso jateminɛ k'a sugu jateminɛ k'a misiri jateminɛ n'a ma deli ka fɛn k'o si la dɔrɔn kan'i jigi d'a kan tɔgɔɲinina don sebe don a suma t'a kɛrɛfɛmɔgɔ sɔrɔ fo yɔrɔjanmɔgɔ taa marakala kɔnɔ i k'a fɔ ko misiri misiri bɛ cogo di i ka f'u ka roi 12 wa roi fufufu ka misiri yir'i la i ka bɔ i ka taa marakala dɔgɔtɔrɔso la k'a delila ka dɔgɔtɔrɔso pɛntiri ya i ka bɔ i ka taa marakala ekɔliso la i ka bɔ marakala ekɔliso la y'o fɔ i ka taa n'i bɔra ekɔliso la i ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'i bɔra dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ min ma se k'a ɲɛ misiri a m'a ɲɛ u ka yɔrɔ misiri la a m'a ɲɛ u ka yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a m'a ɲɛ u ka yɔrɔ ekɔliso la a m'a ɲɛ u ka yɔrɔ madarasaso la a m'a ɲɛ u ka yɔrɔ pɔn na a ma o kumana o tigi bɛna mun de tɔgɔ ɲini bamakɔ de an da la marakalakaw tɛ yan mɛ n'i y'o kɛ sisan nɔ i bɛ tan duuru ɲini naani dɔ bɔtɔ ye n y'a faamuya wa ɲɛɲɛɲɛ ɲɛɲɛɲɛ ɲɛɲɛɲɛ mɔgɔ marakalakuru kara bɛɛ mɔgɔ min ye tɔgɔ sɔrɔ ni bɛɛ ye ne balaba ko don tɔ ko n'i y'a tɔgɔ fɔ ko mali bɛɛ b'a dɔn k'a tɔgɔ don i y'a faamuya k'a tɔgɔ bɛ fɔ mali yɔrɔ bɛɛ o de ye binajan ye marakala binajan binajan a kana digi mɔgɔw la ko n ye marakala dɔn cogo di dɛ i y'a faamu wa jagaya ka kalanden don bilahi talahi jagaya ka kalanden don yɔrɔ dugulen bɛɛ bɛ jagaya dɔn marakala jagaya ka kalanden don n ye mun kɛ jagaya fɛ a bɛ san seegin bɔ ne de ye jagaya ka kalanden ye je crois n'o fura duzu duzu yɛrɛ a b'a dɔn jagaya kun ye mɔgɔ min mɔgɔ tɛ farinya gansanw ne de ye jagaya ka kalanden ye bilahi n fitini depuis n fitini zuma yɔrɔ tarawele ne de bolo minɛ ka n di jagaya ma a n'a ka ba ma donc an tɛ manamana ko la donc sigo cɛbakɔrɔw minnu tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ jamana kan u dɛsɛra ka ko min kɛ i y'o kɛ o cɛbakɔrɔ minnu bɛ taa ka taa ka taa wari di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma ka pan u ka dugula mɔgɔw kunna ka taa tɔgɔ ɲini jamana wɛrɛ la ka taa fɛtiw organiser jamana wɛrɛ la y'a faamu wa ka mɔbiliw ni jamana wɛrɛ la ka avions ni jamana wɛrɛ la y'a faamu wa ka mɔbili di muso wɛrɛw ma olu bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a di artiste ma olu bɛɛ bɛ se ka kɛ ka sanu ni ka mɔbili ni ka tɔgɔ ka wari ni y'a faamuya wa jamana wɛrɛ mɔgɔw la ka na k'a ka duguba kɔnɔ mɔgɔw la ka dɛsɛ k'a kɛ a yɛrɛ ka burusi kɔnɔ mɔgɔw y'a ye layidu ta min ye ka dɛsɛ k'a k'u ka dugu la wura du dusu n'i y'a kɛ marakala yɔrɔ min na i bɛ bɔ i b'o fɔ ne y'a f'i ɲɛna dɛ a tɛ se a bɛɛ bulɔku parce que ɲumanya sugu ka ca siko e ka ɲumanya in ɛ e ni ba jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na aw bɛ fa la aw bɛ ba la i y'a faamuya i y'a kɛ ɲumanya kɛ ka da mun de kan parce que i ye dɔ de kɔrɔfɔ ko dɔ la a ma se k'a kɛ i y'a yira k'e bɛ se k'a kɛ mɛ n k'o de don o de ye fadenya ye y'a faamuya i ye mun kɛ nin a bɛ fɔ de ma ko fadenya nin de ye fadenya ye y'a faamu wa nin de ye cɛbakɔrɔya ye so e ne ani videokɛla hɔrɔn depuis ala y'an da yan mun ko k'a bɛ mun kɛ o y'o kɛ n k'o de ye cɛbakɔrɔya n k'o de ye videomaniya ye e m'a ye videomaniw bɛ tila e siko e m'a ye videomaniw b'an to yen y'o faamu parce que mɔgɔ caman donna a la dirɛti de la mɔgɔ caman ne bala ko ten tɔ dɛ o video kɛla tɛ yen k'i bɛ se k'i sigi diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ k'i bɛ se ka semaine kelen kɛ ka video kɛ k'i tɛ segin ne ka kumakan dɔ kan mɛ e dɔ ye ka ne miiri mɛrisa la a tɛ yen n'i tɛ video kɛ diɲɛ na k'i bɛ video tan sɔrɔ k'i tɛ segin ne ka kumakan dɔ kan a tɛ yen mali bɛɛ ti ka dɔ fɔ nin a dabiri dabirinin point com minisiriw yɛrɛ ti k'a fɔ karamɔgɔw ti k'a fɔ depitew ti k'a fɔ wa ne bala ko ten ne ka kuma n'i seginna kan dɔrɔn a dɔn parce que ne bɛ mun bɔ n da i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ kɛ ko fɔlɔ k'a kuma mɛn ne ta don donc n'i k'i bɛ tɔgɔ ɲini n'o i bɛ tila ka jigin parce que an bɛɛ an bɛ an komɛw de donc ala ka barika don a la videokɛla bɛɛ ni siko nana ko ka mɔgɔ mun dɛmɛ surtout an an an an an frère in vraiment ale bɛ se ka to k'an dɛmɛ a tubabukanlama la a ma e e e matala a y'a faamuya wa n'an y'a fɔ bamanankan na qui est intéressant matala bɛ se ka se k'a fɔ français la a bɛɛ bɛ an an an an don ɲɔgɔn na tu vois un peu n'a ye mun corrigé o kana dimi mais y'a faamuya ni mun fana bɛ fɛ a ka kuma min a ka i n'a fɔ sisan nɔ ne ye nin video kɛ bamanankan na ne bɛ fɛ a ka kɛ tubabukan na mais attends n b'a fɔ a matala ne bɔra ka video dɔ kɛ n bɛ fɛ i ka video lamɛn pour que i ka a kɛ français la mais matala tɛ se ka ban o ma i y'o faamu matala b'o kɛ donc olu de don quoi an ka an ka jɛ an ka parce que mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi ni mun bɛ mun dɔn i k'o place di o ma tu vois un peu donc ni video mun bɛ kɛ intéressant i y'a faamuya wa e bɛ fɛ bɛɛ k'a mɛn afiriki bɛɛ k'a mɛn i bɛ matala wele i b'o sijɛ d'ale ma a bɛ se ka kɛ tubabukan na a bɛ se ka kɛ angilɛ la a bɛ se ka kɛ kan caman na tu vois un peu donc n'ale fana bɛ fɛ mun ka kɛ bamanankan na a bɛ se k'o fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten de parce que kɛlɛ t'anw si ni ɲɔgɔn cɛ donc an kana sɔn kɛlɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛɛ ka di donc o de ye o de ye fanga ye Chico. Donc, vraiment, e y'a annoncer à et, et, et, mm, i ka c'est-à-dire euh, mɔgɔ dɛmɛ i y'a faamuya wa donc ne bɛ fɛ i ka ci bila video kɛla bɛɛ ma fɔlɔ tu vois un peu i y'a i y'a faamuya i ne i ka i ka baara kɔrɔ don c'est pas que k'i ne de b'a kɛ non ne b'a i ka baara kɔrɔ de don ok c'est pas ne b'i dɛmɛ a la dɛ ne yɛrɛ de y'a ye tu vois bon n b'a dɔn video kɛla in bɛɛ bɛ ten i y'o faamuya donc nin ta i k'a k'i ka baara ye mais o t'a yira ko mali ka fami non bɛɛ b'o kɔnɔ n'i ka kɛlɛ de ok o ye fami de ye an tɛ b'o kɔnɔ an tɛ surunya ka b'o kɔnɔ ni mun y'a essaye k'i bɛna k'i bɛna o ko kɔrɔbɔ e ka n'o kɔrɔbɔ kɛ o tigi tɛna ye yan donc n tun bɛ fɛ ka nin video de kɛ ee an bɛ segin ka na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada k'a fɔ aw ɲɛna ko kaana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛ den toro yirijugu ladɔn nin kun ye siko ka video ye a bɛna dɛmɛw de daminɛ tu vois un peu aw caman nana facebook kan kɔsa in na o de kun y'an ka baara kɔrɔ ye nin y'a san wɔɔrɔ ye y'a san wɔɔrɔ san wolonfilana je crois a kun bɛ ten de siko de fɔlɔfɔlɔ nana ni dɛmɛ ye maliyɛn den ka taa dɔ ta ɲama na ka taa dɔ ta ka musokɔrɔba dɔ la ale de fɔlɔfɔlɔ y'a kɛ ka so propose ka dugukolo san siko de nana n'a ye donc n'a seginna ka n'o la o ka di n ye n'a nan'o la ko parce que a ye muso furu alihamudulilayi arabi alamina an k'a dɛmɛ o la i y'o faamuya wa an ka siko dɛmɛ o la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kɛlɛ la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kunko la i y'o faamuya wa donc parce que ni ni n'i ko musow ma k'an ka taa denba kulonkɛ yɔrɔ den tɛ muso min bolo y'o nin bɔ kulonkɛ la n'i ko k'an ka taa denba kulonkɛ yɔrɔ i ye kona gɛn n'i ko ko an ka taa denba kulonkɛ yɔrɔ i y'a yira ko kona ma invite an ka taa denba kulonkɛ yɔrɔ la n k'o kɔrɔ den bɛ mun bolo den tɛ mun bolo y'o nin bɔ kulonkɛ la dɛ kana balaba bamanankan bamanankan ka di dɛ ok donc one love à vous tous ka iba montana non iba ko n da t'a la fɔlɔ quoi parce que iba montana o cɛ tɛ yen mun ye iba montana défend ka tɛmɛ ne kan mais nin y'a san fila ye ne m'a défend pourquoi parce que ne y'a fɔ a ɲɛna iba i ne ye kɛlɛ mun k'i nɔfɛ o cɛ tɛ yen koyi i nɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ mun wulila k'i ka kɛlɛ kɛ facebook kan ne de don mais fɛn min ye ka t'i sigi y'a faamuya ka ko dɔw kɛ kɛ kɛ kɛ k'o bila facebook kan ko ne t'a la y'a faamuya wa donc ne dun t'a la dɛ one love à vous tous kana balaba mais n den don dɛ wa n bɛ sa a nɔfɛ de ok mais n dusu bɔlen don fɔlɔ